odogwu agụ nwoke a na-ele anị nke eje nta ka e nwee ka mụ na ya si wee gbakwunye ụbọsị a nekwa ife ọ na-agwa m ọ sị na fa na-akwadozi ilesi onye ọzọ anị ya nwa na fa afụrọzi unu na unu ara egosi obodike ị ka na-ekwute okwu ana anwa ha obodike ana anwa ị fụrụ e, wetara ọgụ iran na iraq n'ime be m kedu otu ọzọ o oh, ị ma na i jebela Abuja ana anwa wetara ọgụ Iran na Iraq a gbalidele mgbọ gbalide mgbọ gbalide mgbọ mgbọ gwụcha n'egbe e wee baa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka a zọzie isi mara onye ya-achị na be gị ị bịa be m ụwa e nwee APC nwee PDP na be m akọ akọ e nwere mgbe e ji ha akọ kedu ndị bụ APC ee na ndị bụ pdp na be gị nwe kedu ndị ọ nwe gezie ntị ị hụrụ nwunye m ee na Emeka diọkpara m ee wa naabọ wụ apc ekwukwana ekwukwana mụ nwazi pdp gere ntị na ọ gwụgo ị fụrụ ndị ada m nwaanyị naabọ va wa wụ INEC officials ọ va ga-egbu opepelọ va bụzi referee n'ime ụlọ be m kedu ife va na-eme kee ka o si aga na ị mago kedu ife bụ nsogbu gee ntị ị ma na ị bịa jebe n'afọ gị apụtara maka ife pension i jebe Abuja emekata m sị na ọ bụrụ na m ma m solu gị jebe nya bụ Abuja mana m sị ka anyị onu jee eju ama m na ọ ga-adị m etu a ị fụ ụdị ọgụ na ụdị mgba agba na be m maka ana anyị na-ekwu okwu enu akọwa m ụkwụ n'anị kedu ka o si aga kedu ife fa na-emegasị onwe ebe mmadụ esi bata ka amala ee obodike ka anyị rafuru gị aka anyị kpaa n'akọ anyị ma na ọmalịcha ọmalịcha ọnọdụ anyị nọba anaghị aghasị ya hmm? isi ka hapụ ya hapụ ya kama na ọkụkọ ọgwọ mmadụ ọgwọ mmadụ ibi ya ya akọ ya kpọka na nwaanyị akọ wetara anyị mmanya obodike kpọọ ya ka wetara anyị mmanya gị na-emedo gị akọ na akọ ọmụza na onwe ihe jikọ mụ na ihe kpọọ nwaanyị a na ọ na-aka anụ onu iyi eh? akụjiri aka gị kpọọ ya ọ ga-elu kpọọnụ nwaanyị na ị ma na nwaanyị na-aka ada anụ ị kpọọ nya kịta ọ za hmm? mmanya nwa agbadakwa na oyibo oyibo anụnụ m ọrụ ọkịta ka nna anụkwa na afịa bụ oyibo ee nnukwu nwanyị emeka emeka aghọtazikwa mgbe ego na ka isi nnọọ just gbagbuo route anyị nnọọ ịda ajụta ese ịda asịdị ka ịkpọ ka ịmara nke na-eme n'ụlọ ee eh? na wa na the other side nnọọ na-erisa ego gị sọsọ gị nsogbu adịrọ kee ka imekwanụ nsogbu adịrọ adị m mma enwe nọ mgbe ikwurọ papa anyị na mama anyị kwanụ nne nọkwa ya nna m nọkwa ya ha onye ọbụla dịcha nnọọ mma ee mana emeka ezigbo nsogbu dịkwa n'ụlọ ezigbote nsogbu dị n'ụdị gịnịzi kee ihe na-emezi ihe na onweghị nsogbu rinne ọ nne na nna anyị hmm? mana achọrọ m ka ịbata achọrọ m ka ịbatakene Enugwu ka anyị mara ka anyị esi mee ya biko bịagodu o inwee ike ịnatatụ m biko o nwanne m ngwanụ nsogbu adịrọ m ma-enwe ezumike n'ime ọnwa na-abịanụ ee oluo oge ahụ enwee m ike njizie maka ihe ikwu kịta batazie bịazie bịa nọzie ezumike m n'ụlọ nsogbu adịrọ o ngwanụ m ma na-eche gị Emi biko gbatakwa ị na-abatakwa biko gotekwa m banana ịma na ihe m na-alike ngwa gbado anya o oh. kemgbe i bidoro ọrụ enwenụrụ ihe inye m enwenụrụ ego inye m enwenụrụ ihe igotalụ m ka ọ na ịmara na ọ mụwa bụ nne gị ịmara na ị kwesịrị akwụọ gị ụgwọ ọnwa iweta ịsị m nne na-ejide ka ekpere m na-adị ile n'isi gị Hai, nne ịbịakwa ọzọ ọrụ ị na-ekwu maka ya kemgbe m bidoro ya nwanne m ndidi nne ihe a dịsịkwanụ mma mana akwụgonụ gị ụgwọ ọnwa izi ee Mmasịchukwu ịmara na akwụọ gị ụgwọ ọnwa iwele ego bịa kwụọ tithe ikwesịrị na-akwụtara m tithe iso osidi ihe ọbụla m kwuru ka m si kpee ọ na-aga nne kezikwa nke bụ ịkwụ tithe n'aka gị agwakwana m na ọ gị bụzi ụkọchukwu a na-akwụ tithe n'aka ya bịa malụkwa ihe iji ọnụ gị ekwu maka chukwu iwesa gị iwe aka m adịrọkwa ya kedu nke bụ chukwu iwesa m iwe chukwu ọ mara na ọ mụnwa bu ọnwa itenaanị nwoke pịcha gị ịmakwa mgbe nna unu rapụrụ anyị jewara ugwu awụsa ebe ọ nọ na-agba iche na mmadụ bụ ewu sị na ọ na-alụ ọrụ mụ ga-akụ akụ gbaa agba mụ nwe ụgwọ akwụkwọ mụ nwe ụgwọ nri enwere onye m kwere ka a chụọ n'ụgwọ akwụkwọ chukwu ya aghọta ihe m na-akọwara gị akwụọ gị ụgwọ iwetara m ego nne nsogbu adịrọ anụgo m ihe ikwu mana nwere ndidi na ọ dabara ka m bidoro ọrụ ihe ya-adịsị mma mkpụrụ anyị kụrụ n'ime anị ị ya-elikwa ya nwere gịnị a na-azị azụ hmm? mm-hmm. nwere m ndidi na ị sị m nwere ndidi nne nwe ndidi biko ya m nwere ndidi ee eh, nwe ndidi nsogbu adịrọ agụ nwere nchekwube ka m pụrụ nne ọtọ gị mmụọ n'ọtọ ọkwa m ịma ọkwa eh, ụgwọ ụgwọ ịmajie m ego ọ ya dị mma eh?

onye isi ọ ga-amasị m na ngwa afịa anyị a gazuru ebe niile ka o wee nwee ike ime ọfụma ịnekwa anya nwe ndị anyị gụnyere ngwa afịa mmanụ anyị fa na-ebuela ya na-agali agali o kwesịrị ka o jezuo ebe niile baa ma n'ime afịa ebe ọ babe ee n'ime afịa ebe nke ọ ba na-aba afụ na ọ bagasịrị n'ime shops ndị mmadụ ka onye ọbụla mara maka ka ọ bụrụ ya ee, ka onye ọbụla ga na-eyuzu maka na mama bụ ọka ibe na mokwu anyị na-agbakwa n'ụlọ ana m ekwe gị nkwa tupu ị gachaa ezumike nata ị ga-ahụ ihe dị iche n'ebe mmanụ anyị maka na m agwana ndị na-ebu ahịa aba n'ime ime ahịa ka ha mee ka ahịa a gbaa ya n'anwụ ka ndị mmadụ nwee ike na-ahụ ya

daalụ Em, ị pụọ kịta i je na reception enwe carton dobere ebe a welu ya tinye n'ime boot ụgbọala m ok ngwa daalụ na dịka m si gwa gị ọ bụrụ na ọ barọ market ọfụma ị ma na a ga-enwezi nsogbu bute ndị ọbụla nwekwara ofu ihe ahụ enwe ka m gbagodo uche ka m jụọ ya ka

ụwa bụ nwayọ nwayọ ije ụwa nwayọ nwayọ o nwere ife a na-achụ n'ike ọchụ n'ike na-ana n'ike

isi asị dị ka ịkpọ m n'ekwentị si m na ị na-abatakwa Eh? ụdị ihe a ada amasịkwa m maka na ọ bụrụ na ị gwa m m banye afịa wele ego golo ezigbo azụ mkpọ gbaa nkụrụ nkụ wee siere gị ofe onugbu m ma na ọ ya na-akacha gị mma Eh? ị mara ị na-ala ike ofe onugbu nwere ọdị nnọọ ka isi gwa m ya nsogbu adịrọ ebe ị natago leenụ mụ na gị ka m jụkwa ọlụkwanụ a na-alụkwa ọlụ dị mma ọlụ ọlụ amaka nọ ya ive m ma-ayọ godu kịta bụ ka i soro m kene Chineke maka ihe ọma mere nne m ndị ụlọ ọrụ ebe m na-alụ ọrụ ebunigo m n'ọkwa wee mezie m general manager ya mụ bụ oga kpatakpata na ebe m na-alụ ọrụ kịta chelu ebuniela ọkwa gị ị bụrụzi onye isi kpatakpata n'isi n'ụlọ ọrụ unu Mm. ya ego ga na-abata m hei ọ gịnịdị onye ka m bụ ọ ihe meenụ anyị emeenu abịa na nwoke topụtasịa o kwesịrị ibe kwuru ibe wee nwee ike ịpụdebe nya ive m na-achọ kịtazi bụ ezigbote nwaanyị m ma-anụ ị ghọtago ya chụrụ aka pịa aka nweta ezigbote nwaanyị achọọ m ịnụ nwaanyị Emeka nke a adabakwa a na-ekwu na ndị ụlọ ọrụ unu bunie gị n'ọkwa na ego ga na-abata ị na-ekwu okwu ije nụ nwaanyị ebe o nwerọ ihe ị ka melụ m

ana m asị gị nnọọ ọzọ kwakwa hmm? obi dị m nnọọ ụtọ na ị nata kịta kịta ahụ na ezinụlọ anyị bịa nwee ndọrọ ndọrọ eh? mana ana m ekele chukwu n'ihe niile emeka ị ma na ego e nye m m ji naa ezumike nka n'ọlụ oyibo ka m ji wee zipụ obodo oyibo ije gụ masters gị eh? ụgwaziala nke fọọnụ wee rụkọnata ụlọ obere ụlọ anyị bi na ya abịazia ife gbasara ili nri na-afịa anyị arụ anyị na-ama na-eji mana ekene chukwu na ego a ị na-ezitela anyị nya nwa ka anyị ji wee na-eli nri wee na-eme mana ana m ekene chukwu maka ụmụnne gị naabọ ndị nwaanyị enwetachago ọrụ nnọọ nwa m nna m daalụ ihe m kwere na ive i kwuru m sị ka ka nachikwara m obere azụ na ya ma ibe ka m ghọta ya ọfụma isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ezinụlọ anyị aghọtara m ka ihe ụlọ oh, emeka nwa m ihe m ga-agwa unu bụ na hmm, ọ bụrọ ife a ya-akọwawala mmadụ ọ ị na-enefu anya i were anya gị na-afụ ị na-ege ntị i were ntị gị na-anụ i wee wezere obi gị wee chịkọta hmm? achọrọ m ka ọ bụrụ ife ya-enye gị nsogbu n'ime obi ma obere oge ị ga-aghọta ife m na-ekwu ya enyela gị nsogbu n'obi amaka ị ya-aghọta ife a na-ekwu nwa obere oge nọọ nwa